Sé daoibh gach éinne agus fáilte go dtí an lá deireanach de Comhrá Teic Féile 2021. Linn inniu tá Áine, Sinéad agus Siún, Beo ar Éigean, agus cuirfidh mise fáilte is fiche roimh an triúr mná seo. Conas atá sibh inniu?
Go hiontach. Go raibh maith agat. Go maith agat, Jamie.
Ar fheabhas, an-mhaith. B'fhéidir go dtosnóimid faoi, like, sibhse agus b'fhéidir bhur cúlra. So, go dtosnóimid le Áine ansan agus go leanfaidh an bheirt eile ar aghaidh. Conas tá sibh agus faoi sibhse agus sibh féinig ansan? Cinnte, bhuel, em, is mise Áine Ní Bhreisleáin, is as Gaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall mé agus tá mé ag obair faoi láthair le RTÉ Raidió na Gaeltachta, is láithreoir raidió mé agus fosta ag plé le Beo Ar Éigean, an podchraoladh sin fosta le Siún agus Sinéad agus cuirim i láthair clár dar teideal Bladhaire ar an raidió dhá uair sa tseachtain, so Déardaoin agus Dé hAoine.
Ar fheabhas, an-mhaith. Agus Sinéad, tusa? Táimse ag obair in Raidió na Gaeltachta chomh maith. Táimse lonnaithe anseo i mBleá Cliath agus bím ag plé le clár a théann amach idir a 5 is a 6, Tús Áite an t-ainm atá air, clár cúrsaí reatha nuachta a chuireann Fachtna Ó Drisceoil i láthair agus anuas air sin, Beo ar Éigean, so téann sé amach go rialta, ní hamháin do Raidió 1 ach don ardán digiteach chomh maith.
Thar barr, an-mhaith.
Agus is mise Siún agus is as Contae Lú mise agus tá mise ag obair le RTÉ agus bím ag plé le ábhar ar líne den chuid is mó chomh maith le Beo ar Éigean so piocaim na rudaí is fearr dar liom a thagann amach ó RTÉ atá i nGaeilge nó faoin nGaeilge agus cuirim ar fáil iad don phobal uilig ar líne. Ar fheabhas, an-mhaith. Sin thar barr, an-spéisiúil agus b'fhéidir go dtosnóimid agus go mbeidh plé againn faoi chúrsaí, conas gur fuair sibh isteach chuig na postanna nó b'fhéidir nó nuair a bhí sibhse sa mheánscoil an raibh an-shuim agaibh sna postanna atá agaibh faoi láthair nó ar cheap sibh go mbeidh sibh sna postanna seo b'fhéidir na blianta ó shin. B'fhéidir go leanfaidh. Bhuel, ó mo thaobhsa de, ní, bhí suim agam sna meáin ach níor bheartaíos cúrsa a dhéanamh sna meáin agus nuair a chuas an choláiste dheineas ailtireacht ar feadh cúpla bliain so bhí sé sin i bhfad ón bpost atá agam nó ón ngairm atá agam i láthair na huaire. So níor éirigh liom sa ghairm san nuair a dheineas an cúrsa, níor thaitin sé an oiread san liom tar éis cúpla bliain, so bheartaíos go raibh sé in am rud éicint difriúil a dhéanamh agus is ar an mbonn san a chuireas isteach ar job mar riarthóir le Raidió na Gaeltachta agus d'éirigh liom é a fháil agus ansan de réir a chéile agus mé ins an eagraíocht is dóigh liom go mbíonn tú i gcónaí ag foghlaim, b'fhéidir i ngan fhios duit féinig bíonn tú ag foghlaim agus ag sú gach rud isteach. So sórt de réir a chéile go nádúrtha a tharla sé ó mo thaobhsa de agus ansan tháinig deiseanna aníos, bliain i ndiaidh bliana, cláracha a chur i láthair nó cláracha a léiriú agus well the rest is history mar deir siad.
Cinnte, ar fheabhas, fair play. Áine, Más mian leat dul, Peadar. Em, bhuel, ó mo thaobhsa de, nuair a bhí mé ar an mheánscoil, bhí suim agam i gcónaí i nGaeilic agus bhí mé i gcónaí ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilic, cé nach raibh fhios agam goidé a bhí mé ag iarraidh a bhaint amach. Em, níor theastaigh uaim a dhul leis an teagasc mar bhí mé ag iarraidh rud inteacht eile a dhéanamh agus bhí fhios agam nach mbeadh foighid agam go pearsanta. Em, agus, em, bhí mé ag iarraidh rud inteacht a dhéanamh. ina mbeadh an Ghaeilic sort mar theangaidh oibre agus go mbeinn ábalta b'fhéidir cruthaitheacht a úsáid agus rinne mé Gaeilic Stair agus Polaitíocht i gColáiste na hOllscoile i UCD i mBaile Átha Cliath agus ansin rinne mé Máistreacht i Scríobh agus i gCumarsáid na Gaeilge an uair a bhí mé ar an ollscoil fuair mé deiseanna a bheith ag obair le RTÉ Raidió na Gaeltachta anseo sa bhaile i nDún na nGall agus fosta i nDomhnach Broc i mBaile Átha Cliath agus bhí mé cineál ag obair go páirt aimsire leofa sin agus mé ar an ollscoil Thaitin sé go mór liom agus bhí dúil bhocht agam i gcúrsaí reatha agus mar sin de agus ansin sórt de thimpiste fuair mé deis cur isteach ar phost le Nuacht TG4, i mBaile na hAbhann agus thit mé isteach ansin agus thoisigh mé, fá choinne sé mhí agus d'fhan mé, sílim, seacht mbliana agus ansin bhí mé i gcónaí i gcónaí i gcónaí ag iarraidh pilleadh ar an raidió mar mar mhodh cumarsáide agus mar ardán thaitin sé i gcónaí liom bhí sé beo bhí sé láithreach bhí sé bhí bhí mo sháith faighte agam den teilifís agus stad sin agus tháinig mé ar ais go dtí an raidió agus sin mar a tharla sé ach b'fhéidir an síol a cuireadh leis an Ghaeilge gur éirigh liom you know deiseanna a aimsiú de réir a chéile ar an bhealach ach ní raibh plean ar bith. cineál déanta amach go cinnte ach an Ghaeilic i gcónaí a bhrúigh mé agus sort a stiúraigh mé. Hello, San Iván, ar bord, agus Siún? Yeah, is dócha b'fhéidir, tá mé ag smaoineamh agus ag éisteacht leis an mbeirt eile agus tá mé ag déanamh cineál iontais gur trí thimpist ar fad a tháinig muid isteach sna postannaí seo, like, Go minic nuair atá tú ocht déag, níl fhios agat cad tá uait' agus sin rud b'fhéidir ar mhaith liomsa a rá le daoine óga atá, má tá siad ag féachaint, ní gá duit plean trí bliana nó cúig bliana a bheith agat, ní gá duit ach an chéad chéim eile a thógaint, bhfuil fhios agat. You know, má tá spéis agat in ábhar, dein an t-ábhar sin agus b'fhéidir go dtiocfaidh rud éigin as. Ar aon chuma, rant over. Um, rinne, um, Gaeilge agus Béarla san ollscoil agus ansin rinne mé an mháistreacht seo le Louis de Paor, an ceann céanna, díreach an bhliain roimh Áine, agus bhí sé sin cineál ina chéim mhór dom is dócha, b'fhéidir, mar bhí cineál cinneadh agam, déanta agam nach raibh mé ag iarraidh bheith i mo mhúinteoir agus sé sin an rud a deireann daoine leat nuair atá spéis agat i nGaeilge so rinne mé an mháistreacht sin, fuair mé post in san ollscoil ansin, áit ar chas mé leatsa, Jamie. agus chaith mé ansin ar feadh roinnt blianta agus ó shin i leith tá neart léimeanna beaga déanta agam ó áit go háit. Bhí mé ag plé le Foras na Gaeilge for píosa, bhí mé ag obair i Má Nuad mar oifigeach Gaeilge, bhí mé ag obair i Má Nuad mar léachtóir agus ansin fuair mé an post in RTÉ agus tá mé in RTÉ le beagnach ceithre bliana.
Ar fheabhas thar barr. So réimse leathan de rudaí difriúla ach I suppose an croílár atá le feiscint ná go raibh, go bhfuil an Gaeilge, mar áit lárnach agus I suppose le haon mac léinn atá ag féachaint ar seo, do you know, aon duine le suim mór acu sa Gaeilge, tá an méid sin gairmeacha amuigh ann faoi láthair, fiú agus é ag bogadh chomh tapaidh sin ehm anois agus b'fhéidir go mbogfaimid ar aghaidh ansan agus comhrá faoi bhur podchraoladh iontach atá a lán daoine ag éisteacht le faoi láthair ehm b'fhéidir go gcuirfidh sibh saghas léiriúchán ar sin agus an stair taobh thiar de agus b'fhéidir cad atá i ndán dó chomh maith. Ceist bhreá. Ceist bhreá nó b'fhéidir go raibh sé, nach bhfuil sibh ag iarraidh an cheist sin a fhreagairt? No, no. Tháinig sé sin chun cinn, Jamie, ar bhealach nádúrtha chomh maith. Bhíomar, mise agus Sinéad, ag ól caife le chéile uair amháin blianta ó shin nuair thosaigh mise in RTÉ i dtosach báire agus bhí mise gann ar ábhar. Sin ceann de na rudaí is mó a tháinig chun cinn. Bhí mise a rá, 'Ó, Tá RTÉ ag déanamh ábhar ach b'fhéidir nach é an t-ábhar ceart don demographic ceart, má thuigeann tú leat mé. Agus ansin, is dócha, b'fhéidir gur Sinéad a dúirt liomsa é nó mise a dúirt le Sinéad é, we should start a podcast! Sin na podchraoltaí. Ach yeah, bhí mé just ag rá, like, cén fáth nach bhfuil podchraoladh i nGaeilge ag RTÉ? agus nach gá go bpléifeadh sé le rudaí tromchúiseacha nó leis an nGaeilge féin ach gur rud comhluadair a bheadh ann agus craic le daoine agus saghas caint faoin saol agus dar ndóigh ní fhéadfaimis é a dhéanamh gan Áine so thugamar cuireadh di sin agus mar sin. Agus ag an am ná ní raibh an oiread san podchraoltaí as Gaelainn ar aon ardán agus Ní raibh ach b'fhéidir dhá cheann nó b'fhéidir trí cinn gurb eol dúinne ag an am. So bhí sé úr, tá a fhios agam go bhfuil podchraoladh anois ag gach aon duine ach ag an am bhí sé úr. Agus níl sé ach go 2017 go fóill liom, nach ea? Mhm, mhm, sea. Mar, yeah. Agus tá Áine lonnaithe ó thuaidh agus mé féin agus Siún i mBleá Cliath so an tslí go dtabharfaimís fé ná go mbíodh an bheirt againne sa stiúideo anso i mBleá Cliath agus ansan bhíodh Áine sa stiúideo ó thuaidh sna Doirí Beaga agus dhéanfaimís an nasc so thagaimís le chéile tuairim is uair sa tseachtain. Sin é mar a bhíodh againn ach de réir a chéile tá roinnt forbartha déanta agus é sort iompaithe isteach ina clár raidió strand eile nó sraith eile a bhaineann leis. Yeah, agus sin rud iontach a tharlaigh sa dianghlasáil. Nuair a thoisigh an dianghlasáil anuraidh bhí eagla orainn, bhuel ní raibh rud ar bith ag tarlú, ní raibh aon duine ag déanamh rud ar bith agus bhí an oiread eagla orainn nach mbeadh rudaí againn le labhairt faoi mar gach eagrán bhí muid ag caint faoi rud inteacht a ndeachaigh muid ag, rud inteacht a raibh muid le dhul ag nó rud inteacht a raibh muid ag dhá bhliain roimhe agus go raibh muid go fóill ag caint faoi. Agus bhí muid i gcónaí ag cur chun tosaigh, tá seo le tarlú, tá seo le tarlú. Agus ansin tharla an dianghlasáil agus tá cuimhne agam an chéad eagrán a rinne muid agus muid sna tithe agus ní raibh a fhios againn goidé a bhí ag gabháil a tharlú. Agus ansin fuair muid tairiscint iontach ó RTÉ Raidió a hAon le cláir a dhéanamh achan oíche Shathairn uair sa tseachtain uair a chloig agus go mbeadh sort beo ar éigean beo ar an raidió ach go mbeadh sort rud beag athrach déanta go dtiocfadh linn ceol píosa ceoil a chur amach agus mar sin de agus sort bhí sin iontach mar thug sé cineál cic fuinnimh eile dúinn i rith an tsamhraidh agus thug sé sórt, b'fhéidir, sprioc úr dúinn agus thug sé lucht éisteachta éagsúil, thug muid linn an seanlucht éisteachta agus d'aimsigh muid daoine úra ar an bhealach agus cá bhfios, má dhéanamh don triúr againn, nuair a deireann daoine linn nó nuair a chuireann muid an raidió ar siúl oíche Shathairn agus muidinne atá air, bíonn muid ag ráit, óóó, goidé an dóigh ar tharla seo, ó chupa coffee don bheirt i nDomhnach Broc agus muid ag iarraidh, mise i mo shuí, tú muid Aldi, ag iarraidh bheith ceangail le na cailíní agus muid ag déanamh podchraoladh.

na heagráin d'ardán na bpodchraoltaí ar siúl againn. Is féidir linn tagline a úsáid. Tá sé go maith ó thaobh an chaighdeán de ach b'fhéidir nach bhfuil sé chomh crisp agus a a bheadh caighdeán an stiúideo ach tá sé go hiontach ar fad agus níl ann ach aip a thagann ar, is féidir leat íoslódáil a dhéanamh ar an bhfón agus tá sé go hálainn gur féidir leat a bheith in aon áit lasmuigh d'Aldi. Áine mar a bhí á rá agat agus do bhog scór duitse ar bhonn atá proifisiúnta. Agus léiríonn sé gur féidir sort léiriúchán atá ag dul amach ar ardáin dhigiteacha atá Siún ag roinnt ansin le RTÉ Gaelic, gur féidir a dhéanamh le mic atá réasúnta saor, le aip atá saor in aisce agus le rud beag comhordú eadrainne agus eagarthóireacht agus tá sé speisialta agus Cuireann sé lúcháir orm, sílim, an fhorbairt atá ag teacht ar dhaoine atá sa bhaile agus iad féin ag foghlaim faoin teicneolaíocht anois agus ag cur a gcuid podchraoltaí nó a gcuid YouTubes agus rudaí in airde. Tá sé just speisialta go bhfuil daoine óga ag glacadh seilbh ar mheáin b'fhéidir nár mheas siad gur leofa iad blianta ó shin. Cinnte, agus I suppose sin, léiríonn sé sin na buntáistí agus na hathruithe atá tar éis teacht ar an teicneolaíocht le Bhuel tá athruithe móra tar éis teacht laistigh den bliain I suppose an méid sin daoine atá ag úsáid an teicneolaíocht ach ó thaobh ó thosnaigh sibh fiú an podchraoladh agus anois é i mbun ar oíche Dé Sathairn ar an raidió an bhfuil aon rud atá athraithe ón ó thaobh an teicneolaíochta nó fiú ó sibhse bheith ag oibriú sna stáisiúin raidió le blianta anuas? nach raibh ann b'fhéidir nuair a thosnaigh sibh agus atá agaibh anois ó thaobh an teicneolaíocht de? Bhuel b'fhéidir, is dócha, sin rud a rith liom ó thaobh ar chor éigin de ná b'fhéidir na meáin shóisialta agus bhí na meáin shóisialta ann in 2017 cinnte ach b'fhéidir go bhfuilimid ag baint níosa mhó úsáid anois as Instagram ná mar a bhíomar ag úsáid ag tús ar fad, bímid ag cur rudaí ar an grid cinnte ach anois bainimid úsáid as scéalta an-mhinic. agus is dócha gur forbairt nádúrtha é sin do gach duine atá ag plé leis na meáin chomh maith go bhfuil siad b'fhéidir ag baint níosa mhó d'úsáid as na haipeanna atá ann. Yeah, agus sílim b'fhéidir leis an meán shóisialta go bhfaigheann an éisteoir tuiscint níos fearr ar an gcraoltóir nó ar an duine agus is maith linn bhfuil fhios agat tithe a chéile a fheiceáil nó is maith linn rudaí beaga príobháideacha a fheiceáil b'fhéidir nach bhfeicfeá mura mura mbéimís ag úsáid na meáin shóisialta agus sílim go gcuireann sé sin go mór leis. Agus fiú ó thoisigh an dianghlasáil, sin an chéad uair gur thoisigh muid ag baint úsáid as Zoom agus rinne muid cúpla eagrán b'fhéidir rudaí speisialta de fhéilte ar leith nó de eagraíochtaí ar leith a d'iarr orainn a tharraingt le chéile agus b'fhéidir go raibh aoi speisialta nó duine inteacht linn agus Rud úr a bhí ansin dúinne a bheith á thaifead ar fhís chomh maith le bheith taifead fuaime le bliain anuas agus cuireann sin leis fosta agus bheir sé sort dynamic úr dó agus b'fhéidir dhá bhliain ó shin nach mbeadh fhios againn go mbeadh muid in ann é dhéanamh mar ní raibh gá ar bith na rudaí seo a thriail ach oiread so ar bhealach tá an phaindéim ag cuidiú mar tá teicneolaíocht úr á bhrú os comhair an phobail agus

Nuair atá tú ag plé le teicneolaíocht agus nuair atá tú ag plé le meáin, tuigeann tú an tábhacht a bhaineann le sonraí beaga ar nós an fuaim a bheith beagáinín níos fearr nó soilsiú a bheith beagáinín níos glaine agus cabhraíonn sé sin go mór linn chomh maith ó thaobh gairmiúlachta de sílim. Ach is dóigh liom le b'fhéidir bliain anuas anois ag an staid seo, tá na héisteoirí trí chéile agus ní díreach do Bheo ar Éigean ach na stáisiúin ar fad, níos tuiscinní mar gheall ar chaighdeán na fuaime mar tuigeann siad nach féidir le gach craoltóir a bheith istigh ins an ionad oibre istigh sa stiúideo agus go bhfuil dreoilínte agus tá cláir áirithe agus bíonn trua agat dóibh ag éisteacht leo mar bristear línte nó tagann deireadh leis an líne chomh minic san. Bíonn fadhbanna teicniúla ach is dóigh liom mar mar phobal éisteachta táimid fachta níos níos tuisciní.
Níos tuisciní cinnte agus daoine áirithe atá lonnaithe fiú iargúlta sna Gaeltachtaí go háirithe uaireanta ní bhíonn an I suppose an idirlíon chomh láidir san anseo i gcomparáid le áiteanna sna cathracha. Tá sé suimiúil Jamie mar an clár Bladhaire a dhéanamh sa bhaile ar feadh cúpla mí le linn na paindéime agus ní raibh buíochas de Dhia fadhb agam ag am ar bith leis an leathanbhanda as sin mar gheall ar an áit a bhfuil mé suite le mo theach agus go bhfuil achan duine sa cheantar áirithe seo go bhfuil leathanbhanda maith acu ach b'fhéidir trí mhíle síos sa bhaile mór gur malairt scéil atá ann agus tharlaíodh sé go mbeadh aíonna againn agus d'imeodh an líne nó bheadh moill ar an líne agus tá sé suimiúil just an dóigh a bhfeicfidh tú an dóigh ar an idirlíon as do dhaoine atá siad b'fhéidir ag iarraidh iarracht a dhéanamh b'fhéidir B'fhéidir go mbrúfaí in áit éicint mol digiteach nó rud éicint le cuidiú leo ó thaobh sin. Yeah mar chíonn tú táimse istigh i sort cillín beag táimse istigh san ionad oibre fé láthair mar níor theastaigh uaim é seo a dhéanamh ag baile mar nach féidir brath ar an idirlíon i mo sheomra codlata tá sé go breá san árasán in aice na teilifíse ach nuair a chónaíonn tú i roinnt tí le daoine eile ní féidir leat an ruaig a chur orthu nuair is gá duit zoom a dhéanamh so d'ainneoin go bhfuilimse i lár chathair Áth Cliath Tá an t-idirlíon chomh caite anso is atá in áiteanna eile. No cinnte, gan dabht, agus sin just na rudaí go gcaithfimid déileáil leis i mbun cúrsaí faoi láthair. Ach b'fhéidir go mbogfaimid go dtí caint comhrá, b'fhéidir, faoi chomhairle do sna mic léinn, b'fhéidir, atá ag féachaint air seo faoi láthair ó thaobh cúrsaí Gaelainne de agus b'fhéidir comhairle, a thabharfá dos na daltaí meánscoile atá ag iarraidh dul i mbun post a fháil sna meáin digiteacha nó iriseoireacht nó raidió, gach rud atá déanta ag an triúir agaibh le blianta anuas agus fiú na deiseanna atá ann anois a cheapaimse atá breis deiseanna ná mar a bhí riamh ó thaobh post na Gaeilge. So b'fhéidir go mbeidh just plé againn faoi sin.
Yeah, an-dheas Jamie. An rud b'fhéidir a ritheann liomsa ná nach raibh mo phostsa fiú ar an saol nuair a bhí mise sa mheánscoil agus is breá liom sin. Bhfuil fhios agat, ní raibh a leithéid de rud, bhí an t-idirlíon ann ach ní raibh rudaí eile ann agus cinnte ní raibh post mar seo in RTÉ agus tugann sé sin misneach domsa mar b'fhéidir go mbeadh daoine amuigh ansin a bhfuil an-chuid spéise acu in rud faoi leith a bhaineas le cúrsaí teic agus go bhfuil spéis acu sa Ghaeilge ach b'fhéidir nach bhfeiceann siad conas mar a oibreodh sé sin amach anseo. Ach tá mise ag rá leat, oibríonn rudaí amach go han-mhaith má tá, is dóigh liom, an dá rud a ritheann liom ná paisean agus misneach. Má tá paisean agat don Ghaeilge nó d'ábhar eile agus an Ghaeilge anuas air sin, is mó seans go bhfaighidh tú isteach. bealach amháin nó bealach eile leis an nGaeilge mar tugann sé an buntáiste breise sin duit agus is minic go gcabhraíonn an pobal beag lena chéile nuair a aithníonn siad, ó sin duine le Gaeilge, tabharfaidh mé, b'fhéidir, bhfuil fhios agat, deis breise nó tabharfaidh mé spás dóibh ar mo chlár raidió más maith leat nó ar mo chlár teilifíse agus sin mar a oibríonn sé agus sílim mar go bhfuil an pobal beag, Ar bhealach, osclaíonn sé sin doirse níos mó má thuigeann tú leat mé. Cinnte, nó an-mhaith, nó gan dabht. Ag tógaint ar an rud atá ráite ag Siún, cnag agus osclófar, má tá suim agatsa rud éicint a dhéanamh, cur na ceiste, téir chomh fada le Áine Ní Bhreisleáin agus abair léi go dteastaíonn uait a bheith ar Bhladhaire chun poiblíocht a thabhairt don iarracht atá ar siúl agat, mar tá an pobal seo, is dóigh liomsa, cuireann siad fáilte mhór roimis. roimh éinne a thagann chucu agus chomh maith leis sin bhíos ag léamh Q&A le Áine actually agus bhí tú ag caint maidir le chomhairle agus an rud a bhí ráite agat ná creid ionat féin agus sin comhairle an-mhaith. Creid ionat féin agus scaoil leis an imposter syndrome nó pé syndrome eile atá ag cur as duit ó thaobh agus díreach bí láidir más féidir. Easier said than done ach

Ach tá sin fíor, an rud a dúirt Siún, tá daoine i bhfad níos fusa teacht orthu anois, rud nach raibh amhlaidh nuair a bhí, nuair nach raibh seoltaí ríomhphoist ag daoine blianta ó shin. Bhíodh agat iarracht a dhéanamh dul i ngleic lena uimhir fóin a fháil agus, you know, tá achan duine, thoisigh achan duine againn áit inteacht. Níor thoisigh duine ar bith againn agus muid céad faoin gcéad foirfe réidh le dhul ar an aer, cláir a léiriú, cláir a láithriú, taighde a dhéanamh ar chláir. Ní tharlaíonn sin, foghlaimíonn tú de réir a chéile. Like, i ndiaidh a chéile má tá tusa iontach maith b'fhéidir ag dearadh, bhuel then forbair sin, dírigh ar sin, you know má tá tú ceart maith is maith ag labhairt os comhair daoine, oibir ar sin but ná bí ag ráit, bhuel tá mé ag gabháil a bheith i mo láithreoir amárach. Mar tógann sin am agus tógann sé do ghlór féin a aimsiú or do stíl féin a aimsiú. Má tá suim mhillteanach agat b'fhéidir i gcúrsaí spóirt nó i ndornálaíocht nó i bhfás plandaí, bhuel tá daoine i gcónaí ag teastáil le Gaeilge le labhairt faoi na rudaí sin nó le scríobh faoi na rudaí sin. nó le físeáin bheaga a chruthú faoi na rudaí sin agus b'fhéidir cuntas meán shóisialta a bhunú ag díriú ar na rudaí sin. Like tá dóigheanna le aird na meán a tharraingt gan díreach you know a dhul chucu is a rá tá post uaim. Tá sé maith a rá well you know rinne mise na físeáin bheaga seo nó thaifead mé na píosaí beaga seo nó tá suim mhór agam anseo. Agus rud eile, like ní gá duit a dhul ar an ollscoil agus staidéar a dhéanamh ar an Ghaeilge. Thiocfadh leat a dhul agus staidéar a dhéanamh ar rud ar bith ach rud atá iontach faoin ollscoil anois nach raibh amhlaidh nuair a thosaigh mise ar an ollscoil, thiocfadh leat sort blaiseadh de chúrsaí eile a dhéanamh, na modúil seo atá taobh amuigh den phríomhrud staidéir atá agat, mar shampla d'fhéadfá leigheas a dhéanamh, blaiseadh beag den Ghaeilge a dhéanamh nó rud inteacht eile a dhéanamh agus an Ghaeilge a chur fríd agus is fríd na dóigheanna sin sílim go go dtógann tú ar b'fhéidir na contacts atá agat agus an taithí atá agat agus teagmháil a dhéanamh le daoine like níl maith ar bith a ráit tá mé ag gabháil a bheith i mo chraoltóir but ní labhraím le duine ar bith ar na meáin shóisialta nó taobh amuigh de na meáin shóisialta like caithfidh tú toiseacht agus b'fhéidir déan nasc le pobal na Gaeilge agus tá siad thar a bheith fáiltiúil agus you know gheobhaidh tú do threibh taobh istigh den treibh sin agus you know fosclóidh sé cuid mhór doirse.
Gan dabht. Agus tá ár dtreibh aimsithe againne triúr anois. Cinnte, agus ceapaimse like go bhfuil, go bhfaigheann tú an méid sin deiseanna a bheith bainteach le rudaí difriúla sa choláiste lasmuigh de do chúrsa féinig agus go n-osclaíonn sé sin doirse difriúla nach bhfuil sa chúrsa atá ar siúl agat nó pé rud é agus sin smaoineamh like go go bhfuil na deiseanna sin ann nuair a théann tú i mbun um, cúrsa sa choláiste agus bígí mar a luaigh sibh go léir ó thaobh an Gaeilge de is pobal iontach é agus go bhfuil gach duine is pobal beag go pointe cos tá aithne cuid is mó daoine ar ar a chéile. Tá bhí tú mistí manner sa bhí.
Ach no maith sibh ar aon nós agus leanaigí oraibh. I suppose rud rud eile luaigh Liam ansan ná b'fhéidir go ndéarfadh sibh cad iad na buntáistí nó na rudaí dúshlánacha i bhur b'fhéidir post laethúil. atá agaibh, b'fhéidir go luafadh sibh é sin leis na mic léinn atá ag éisteacht.
Nuair a thánn tú ag plé le clár as Gaelainn, níl líon na gcainteoirí céanna agat is a bheadh ag na cláracha atá ag feidhmiú trí mheán an Bhéarla mar tá siad súd ag triall ar thobar atá i bhfad Éireann níos doimhne. Ach ag an am céanna chuirfeadh sé iontas ort, mar tá an oiread san daoine ansin amuigh le Gaelainn agus Cheapas-sa ar feadh na mblianta fada, á tá aithne agam anois ar gach duine i saol na Gaelainne mar sin ach níl, níl ná a haithne agus tá an oiread san daoine ansan amuigh go bhfuil Gaelainn acu agus nuair a éiríonn leat duine nua a aimsiú le saineolas fé leith nó sainspéis fé leith
Brownie point! Sin rud amháin is dócha atá dúshlánach. Ní dhéarfainn, b'fhéidir gur dúshlán atá ann, nó b'fhéidir gur rud breise atá ann anois. You know, tá na meáin chomh, tá achan rud ag tarlú láithreach, tá rudaí beo, tá tú in iomaíocht i gcónaí le clár nó le podchraoladh nó le suíomh, b'fhéidir, atá ag scríobh i nGaeilge ar an idirlíon agus tá 'fhios a'm go bhfuil muid uilig ag iarraidh an scéal a bheith againn ar dtús nó an scéal is úire a bheith againn agus corruair tarlaíonn sé go ndeireann tú bhuel níl muid, ní bheidh siad againn mar bhí siad ag X. nó bhuel ma bhí siad ag X caithfidh muidne dul i dtreo iomlán éagsúil agus aon rud a labhair X faoi a fhágáil ar leataobh agus labhairt faoi rud inteacht iomlán difriúil. B'fhéidir go raibh tú ag iarraidh labhairt le duine faoi albam úr a bhí acu ach b'fhéidir nach mbeadh san albam ach ceist amháin san agallamh agus labhródh tú faoi rudaí eile. So caithfidh tú you know caithfidh tú a bheith smaoitiú air go láithreach agus a rá ok,

Nó corruair mar a deireann mo léiritheoir Damien Ó Dónaill liom, get the tweet out. Tá sé againn ar dtús agus sin é agus just cineál cur amach an fógra go bhfuil an duine agat just sin é cuir síos an stampa. Yes.
Ceann de na rudaí is deacra domsa is dócha Jamie ná Ní chodlaíonn an t-idirlíon agus is dócha b'fhéidir go bhfuil tagairt déanta ag Áine agus Sinéad dó sin. Nuair atá tú ag plé le rudaí ar líne, d'fhéadfá a bheith ag obair ó mhaidin go hoíche agus ní bheadh go leor ann, bhfuil fhios agat? Agus nuair atá tú ag plé le suíomh gréasáin mar a bhfuil mise, RTÉ.ie tulslais Gaeilge, Tá sé go hálainn an t-ábhar ar fad a chruthú agus is breá liom a bheith ag obair leis an ábhar a roghnú ó RTÉ agus an t-ábhar a chruthú chomh maith ach ansin tá gig bhreise ann anois go gcaithfidh tú na rudaí sin a chur timpeall ar na meáin shóisialta ar fad agus conas a dhéanann tú sin, an ndéanann tú in am é, an ndéanann tú faoi dhó é, an ndéanann tú faoi thrí é? Caithfidh tú na captions ar fad a scríobh, caithfidh tú an tweet a scríobh agus is dócha b'fhéidir go mbaineann sé le. líon daoine atá ag obair liom chomh maith a bhfuil Gaeilge acu agus sin b'fhéidir ceann de na heasnaimh is mó atá ar an bhfoireann agamsa ná gur mise an t-aon duine le Gaeilge atá ann agus dá réir bíonn sé deacair a bheith ag bainistiú ábhar agus ansin ag iarraidh an t-ábhar sin a scaipeadh. nuair nach dtuigeann daoine eile ar an bhfoireann cad faoi a bhfuil mise ag caint. Now, bainim úsáid as sin chomh maith agus buntáiste as sin chomh maith. Ach in amantaí bíonn an-chuid le déanamh agus ba mhaith leat i gcónaí a bheith, mar a dúirt Áine, chun cinn, rudaí deas, úra, na rudaí is deise ach ní bhíonn an t-am ann i gcónaí. Cinnte, yeah, agus mar a luaigh tú ansan, is, ceapas go raibh sé an-spéisiúil ó thaobh, Níl an t-idirlíon riamh ina codladh go pointe so bíonn gach duine ag iarraidh a bheith an chéad duine leis an céad scéal ach and then go gcaithfidh tú spin go hiomlán difriúil a chur air nó go gcaithfidh tú you know, smaoineamh ar ó dhéanfainnse seo ach tá grúp seo chun é seo dhéanamh níos fearr nó pé rud, you know. Mm-hmm. And I think that's just dúinn féinig because táimidne go léir ag iarraidh go mbeidh an t-ábhar is fearr againn.

Tá sin suimiúil a Hugh, nó Hugh, you know, táimid ar fad ag úsáid na teicneolaíochta, an triú againn inár bpostanna agus ar bhealaí iomlán éagsúil go minic, you know, tá Siún ag plé leis an ábhar digiteach mar sin tá sise ar an idirlíon 100% agus tá a fhios agam Sinéad bíonn tusa ag plé le Twitter, bímse ag plé le Twitter, bíonn muid ag plé le Instagram mar ardán agus le Facebook, bíonn muid ag déanamh físeáin agus rudaí agus táimid ar fad ag úsáid b'fhéidir cur amach nó leagan amach an chláir agus ní gach clár a oireann do gach uile ardán digiteach, you know, ní oibreoidh gach clár le Instagram, físeán Instagram a dhéanamh de, ní oibreoidh gach clár ar Twitter mar b'fhéidir clár deas réidh comhrá agus rudaí atá ann, ní oibríonn Facebook do gach clár ach an oiread. Caithfidh tú triail a bhaint astu go bhfeicfidh tú ach sílim go gcaithfidh tú a bheith ar na meáin shóisialta ach fios a bheith agat goidé an dóigh leis na meáin sin a bhainistiú agus a chur i láthair agus sórt snas maith a chur air agus b'fhéidir do chlár a chur i láthair nó do ábhar a chur i láthair an dóigh is fearr. Agus ní hamháin sin, tá méid áirithe yeah go gcaithfidh tú a dhéanamh, go gcaithfidh tú rudaí a chur in airde ach nach bhfuil tábhacht chomh maith ag baint leis an interaction san agus a bheith i mbun cainte ní féidir leat ceapadh gur féidir leat

No sin thar bharr, sin ar fheabhas agus chomh spéisiúil an an méid I suppose just difríocht a dhéanann an teicneolaíocht ach ag an am céanna mar a luaigh tú caithfidh, caithfimid fós smaoineamh nach bhfuil, go gcaithfidh an caidreamh pearsanta a bheith láidir chun an caidreamh cuí sin a chruthú agus a choimeád mar pháirt dos na Seónna éagsúla atá ar siúl faoi láthair ar nós Beo ar Éigean atá, do you know, tá sibhse ag plé le cúrsaí atá, níl sé dáiríre, tá sibh ag iarraidh go mbeidh sé spraíúil agus go mbeidh daoine ag baint sár-taitneamh as agus ag gáirí agus ag, do you know, ag baint taitneamh as sin de. Umm I suppose b'fhéidir just mar mar focal scoir anso an bhfuil aon umm aon rud go bhfuil sibh ag iarraidh cur leis ó thaobh umm inspioráid dos na mic léinn nó umm amach anso b'fhéidir? ceapann sibhse a mbeidh úsáideach dóibh agus iad ag dul i mbun cúrsaí? Sílim an rud a déarfainnse ná tosaigh. You know, má tá spéis agat in ábhar agus mura bhfuil tú cinnte cén meán nó cén rud ar mhaith leat a dhéanamh leis, bain triail as cúpla rud go bhfeice tú agus ná bíodh faitíos ort roimh theip. mar ní fheiceann muid an teip agus sin rud nach bhfeiceann muid ar na meáin shóisialta, ní fheiceann muid an oiread sin rudaí nár oibrigh amach agus na rudaí ar theip orainn leo, ní fheiceann muid ach an toradh dearfach ag an deireadh agus tá mise a' rá leat, theip orainne ar fad ar bhealaí éagsúla in, i, ar, ar, ar, i réimsí éagsúla agus teipeann muid gach aon lá le rudaí ach ní fheiceann tú é ach is dócha b'fhéidir, you know, triail a bhaint as rud éigin. cuir do chroí ann chomh maith agus is dóigh liom gurb é sin an rud is tábhachtaí mar a dúirt Áine. Má tá spéis agat sna plandaí nó ins an spás nó ins an, is cuma cad é, beidh spéis ag duine eile ins an ábhar sin chomh maith agus chuirfeadh sé iontas ort. Yeah, tá sin, tá sin iontach maith agus anois lena meáin shóisialta tá fhios agam go bhfuil muid faoi dhianghlasáil agus mar sin de, ach tá pobal na Gaeilge scaipthe achan áit ar fud na tíre agus achan áit ar fud an domhain agus Má tá tú ag smaoitiú gur mhaith leat rud inteacht a dhéanamh, tá sé iontach furast le na meáin shóisialta nasc a dhéanamh le daoine óga eile, go háirithe sna cumainn Ghaelacha agus mar sin ar an ollscoil nó daoine a bhfuil suim acu in rudaí cosúil leat féin agus go háirithe ó thaobh na raidiónna pobail agus mar sin de, bíonn siad sin i gcónaí, you know, is dóigh mhaith iad ansin b'fhéidir le do chos a chur san uisce le triail a bhaint an maith leat b'fhéidir ag craoladh nó an maith leat b'fhéidir ag stiúradh nó léiriú nó cúrsaí teicneolaíochta nó B'fhéidir go bhfuil siad ag iarraidh duine le cuidiú leo cuntas meáin shóisialta a reáchtáil agus go bhfuil tusa iontach maith ag, b'fhéidir, dearadh póstaeir nó rud inteacht daofa. Cuir ceist agus déan nascanna mar níl tú, caithfidh tú labhairt le daoine eile agus caithfidh tú you know cuideoidh daoine eile leat, cuideoidh tusa leo agus roinnfidh sibh smaointe agus you know glac comhairle fosta, má deir duine leat bhuel tá tú iontach ag seo but b'fhéidir go mbeifeá níos fearr ag sin. Bí solúbtha cos i saol na Gaeilge caithfidh tú a bheith solúbtha má tá tú ag iarraidh. Caithfidh tú cineál bheith maith ag achan rud.
Agus rud a déarfainnse ná breac síos é. Má thá rud éigin sa cheann agat ach deireann tú leat féin 'Ó n'fheadar an bhféadfainn é sin a dhéanamh, n'fheadar. Cuir. peann id láimh, breac síos é mar nuair atá sé os do chomhair amach ansan is ann dó agus b'fhéidir go ndíreofá níosa mhó air ná díreach na smaointe id cheann, id cheann so má thá journal agat nó má thá dialann agat nó má thá cóipleabhar agat breac síos aon smaoineamh atá agat fiú má cheapann tú gur leathsmaoineamh atá ann nó ceathrú de smaoineamh mar nuair a chífidh tú os do chomhair amach é agus nuair a dhéanfaidh tú